Táimid anseo i mBaile na Finne ag an seanstáisiún traenach a bhí ann i gCladáin agus tá píosa den bhóthar iarainn athchóirithe againn agus táimid ag reáchtáil ceann de na seancharranna iarnróid anseo mar áis turasóireachta. Táimid ar an bhealach anois le 30 bliain. Ar maidin ansin bhí scaifte Páistí againn ó chúram leanaí an Chlocháin, bhain siad an-sult as a turas. An mhuc dhubh, sin an leasainm a bhí ag na seandaoine ar na traenacha. Iad ag cur toit dhubh in airde sa spéir agus sin an t-ainm a thug na seandaoine orthu. Ar an tríú lá de mhí an Mheithimh. In 1895 a d'fhoscail an Bóthar Iarainn anseo an chéad uair. Tá thart fá cheithre chiliméadar den sheanbhóthar iarainn athchóiriste anseo againn. Tá tú ag taisteal le taobh Loch Finne i rith an bhealaigh siar. Maireann an turas thart fá dhaichead bomaite nó glacann sé fiche bomaite dúinn a dhul siar agus fiche bomaite aniar. Tá ochtar nó naonúr ag obair anseo go páirtaimseartha. Táimid uile go léir páirtaimseartha, níl duine ar bith lánaimseartha anseo agus sin ceann de na deacrachtaí atá againn.
Tá mise anseo mar maor scéim fostaíocht pobail. Bhí mé anseo i dtús báire nuair a thosaigh railway anseo agus bhí mé anseo nuair a cuireadh síos na chéad ráilleacha agus na chéad sleepers. Tá cuid mhór fás agus forbairt a thig a dhéanamh ach san am atá i láthair níl an t-airgead agus rud againn fá choinne sin a dhéanamh. Caithfear amharc isteach ar fhoinsí. úra airgid agus feiceáil an bhfuil muid ábalta ar airgead a fháil agus mura bhfuil, ba cheart an rud a dhruid. Ní shílim go, gur cheart dúinn a bheith ag dul 'un tosaigh an dóigh atáimid nó níl muid ábalta freastal mar is cóir ar thurasóirí. Tá Fáilte Éireann, tá siad ag dul thart fríd an domhan ag mealladh daoine 'na tíre seo agus tá againne le háiseanna a bheith againn dófa. Caithfear ionad deas fáilte a chur suas. Caithfidh cuid mhór den trácht uilig a ghabháil fríd Bhaile na Finne, fríd Ghaeltacht Láir, tá muid inár suí i lár na condae, má tá féin, tá dearmad déanta dínn san am chéanna, cosúil le mórán páirteanna eile fríd an chondae. Anois, seo an t-aon ionad traenach atá sa chondae agus b'fhéidir go mbeadh sé go maith thíos i lár tíre ach tá an iarthuaisceart, tá dearmad déanta de leis na blianta, ní dhéanann an Uachtarán sin dearmad de. Níl muid ag fáil an tacaíocht a ba chóir dúinn. Tá neart rialacha le líonadh isteach. Tá na rialacha céanna againn anseo agus muid ag reáchtáil traein nach bhfuil ag gabháil ach cúig mhíle san uair. Tá na rialacha céanna againn le Iarnród Éireann atá ag gabháil céad agus céad fiche míle san uair agus ní shílim go bhfuil mórán céille leis fá choinne tógra atá chomh sean leis agus nach bhfuil a

an dóigh atá sé. Bainim sult as an obair anseo agus tá tú ag castáil ar dhaoine úra achan lá agus ag castáil ar dhaoine as achan pháirt den tír agus achan pháirt den domhan, daoine ag cur an-suim iontach san áilleacht atá fán áit seo eadar an loch agus an Eachla ar a chúl agus an screig. agus nuair atá lá galánta ann, tá sé ar pháirt de taobh tíre atá chomh galánta agus atá in áit ar bith sa tír, sa domhan.